ndiye kuti america iyamba kuphulitsa mabridge komanso malo opangira magetsi mu dziko la irani ndiye lero mawuno nkhani ndiyonena kuti usiku wathawu asilikali a dziko la america anapitanso kukaponya mabomba ku dziko la irani ilitu likhala tsiku lachinamba 12 apa asilikali amenewa akumapita usiku ndi usiku kukaponya mabomba ku dziko la irani mabomba atsikuwo aponyedwa m'madera akumwera kumene kuli kuli kufupi ndi Strait of Hormuz komanso anapitanso ku boda ya dziko la Iran ndi dziko la Iraq kuboda kumeneko ma- ah, malipoti akuti mabomba amenewa anapha anthu awiri ogwira ntchito ndithu paboda pamenepa komanso anthu ena pafupifupi 11 avulala Uh, kulitu mavidiyo komanso zithunzi zimene zachokera ku boda kumeneko tikumbukire kuti msilikali wina wa america yemwe anaphedwa anaphedwa ali ku dera la iraki kumene kuli besi ya dziko la america Kumbali ya Irani nayonso usiku wathawu yaphulitsa ndithu sitima zodutsa ku Strait of Hormuz. Padakali pano pali thankara ndithu yayikulu imene yayaka moto ili ku Strait of Hormuz. Sitikudziwa kuti thankara imeneyi ndi ya dziko liti. Komano chiopsezo pa nyanja chi- chili tsopano mbali ziwiri. Ah, tinakamba mu update ya dzulo kunena kuti ah, gulu lija la ma Houthis ku Yemen nalonso lakatseka ku Red Sea kunena kuti sitima zochokera ku Saudi Arabia zisadutse ku Red Sea ndipo aziphulitsa. Yemen ili kufupi ndi Saudi Arabia ndipo tikukamba pano kuli sitima ziwiri za zonyamula mafuta ochuluka kwambiri za dziko la China zimene zikulunjika ku Red Sea kuchokera ku uh, Saudi Arabia moti anthu ali tcheru kudikira kuti aone kuti sitima zimenezi zikwanitsa kudutsa uh, uh, bwinobwino kulunjika ku China kapena Mahouthis, Mahouthisiwa azichita chiwembu. Uh, zimene akupanga ma Houthis ku Red Sea komanso Iran ku uh, ku Strait of Hormuz zapangitsa kuti mitengo ya mafuta ikwerenso uh, uh, pa dziko lonse. Kumbali ya Iran dzulo tinanena ndithu kuti Iran yapeza njira zimene ikukwanitsira kuponya ma missiles ochepa komanso ma drone ochepa koma ma drone wa akukwanitsa kukhala effective ku, ku, ku, uh, kuononga malo a America makamaka ma base a America. Padakali pano ma base pafupifupi 15 aku amene amakhala ndi asilikali a America ku Middle East awonongedwa kwambiri ndipo uh, equipment kapena kuti zipangizo zambiri zawonongedwa kumeneko. Uh, ah, maripotinso akunena kuti America yathawitsa pafupifupi 90% ya asilikali ake kuchoka m'mabesi ndipo asilikali amenewa akukhala m'mizinda m'mahotela osiyanasiyana ku Middle East kumeneko. Uh, nayonso america sikuti yangokhala iyayi ndiye tinakamba za irani kupeza njira yotumizira mamissiles amene akukhala uh, effective americanso nayo yapeza njira yolimbana ndi madroni mochipa tidziwe kuti nkhondo imeneyi yapanga cost america ndalama zambiri chifukwa china ndichonena kuti irani imagwiritsa ntchito timadroni tochipa ndithu kumatiulutsa nkumapita nkumakaphulitsa malo uh, imatha kuponya ma drone ochuluka kupita kukaphulitsa malo and america kuti izipange defend ku ma drone amenewa imayenera kugwiritsa ntchito ma missiles and amene ali odula kwambiri komanso imatha kugwiritsa ntchito ndithu ma machine gun mifuti yoombera ma drone koma mifuti imeneyinso ndiyodula kwambiri Ndiye zimenezizi zimakhala ndithu kuti um, zimatchedwa pa chizungu kuti asymmetrical war uh, kutanthauza kuti ena akugwiritsa ntchito ndalama zochepa kumalimbana ndi inu, inu mukugwiritsa ntchito ndalama zambirimbiri kuti sizikufanana yayi. Ngakhale inuyo mukuwina mutha kukhala kuti mukuluza ndalama. Nde America yapeza njira ina uh, yopanga drone uh, inayonso yotchipa komano yowononga kwambiri. Drone imeneyi ikumatchedwa kuti microwave drone. Eeh, ndi ka drone kakang'ono ndithu kamene kakumakhala ndi mphamvu za microwave zimene timatenthesera chakudya ku khitchini zija ndithu, zikumapita ndikuuluka nde zikakumana ndi ma drone ena aja, iyi yokhala ndi microwave energy imeneyi ikumawotcha ma electronics a ma drone ena aja nde ma drone ena aja akumapangidwa disable ndikugwa. Aah, iyi ndi njira yomwe ili very effective ndipo company ina ku America yopanga zida zankhondo ndi imene yabwera ndi drone imeneyi. Aah.

Ndiye president amafika ndithu ku ku base, ku military base kumene kumafika ndege yonyamula ma bokosi a anthu amenewa. Ndipo amakhala ndithu atavindikiridwa ndi mbendera ya dziko la America. Kumenekunso kumakhala achibale kapena makolo a anthu amenewa kudzalandira matupiwa. Ma update athu mmawa uno athere pamenepa. Ndine Nesta the Black Teacher. Aaa inutu dzukani dzukani dzukani tsiku labwino.